ekelekwe gị Eh, daa- daalụ hinne na em, ụfọdụ ndị mmadụ che na eze ndị igbo a na-aza na ọtụtụ n'ime ha na-eweta mmetọ o- omenala anyị ọkachasị ndị a na-aza na mba eze ndị igbo elu eze ndị igbo ala ma gụnyekwa ma eze ji ihe niile eze ihe niile a na-aza mana o nwe ndị sị na inwe eze ndị igbo eh, ebe dịsị iche iche eh, mpaghara ofesi na ọ na-enye aka ịkwalite omenala anyị ka ebe ndị nwa kwu na abụ m na ọ na-enye aka ịkwalite omenala anyị ma- ma- ma- ma- ma- mana o nwe o nwe vidiyo m fụ mmanwụ o nwe mmanwụ a na-akpọ ọzọ ebule na be anyị eh, a- a gbara ya n'ime ụlọ ụka na mba ofesi a gbara n'ime ụlọ ụka so ajụjụ m bụ ọ na-enye aka ọ dị ka ọ na-enye aka ịkwalite omenala anyị ka ọ na-enye aka ịpịtọsị omenala nwanne m nwoke m na-agwa gị nke bụ eziokwu hmm. eziokwu ka m na-agwa gị ọ na-enye ezigbo aka ịkwalite omenala anyị maka na ọ kwa omenala ndị Igbo a dịka m si kwuo na the other program nga na-emekwa na a na-afụta ihe gbasara Afrịka na ndị ọcha ya na mba ofesi ahụ ndị ọcha laikiri na ọ bụrụ n'asụsụ oyibo omenala afrịka maka na a na-ewe afrịka na ọ root ebe ha si wee pụta pụọ so ndị ọcha na-achọ ịfụ originality of that african culture Ka ị So, na-agwa onye ọbụla na-afụ na- ị na-agwa na ndị ọcha kwetara Ee, na ha ndị ọcha laikiri ya karịa sef ndị nwe anyị- ndị nwe anyị. ndị be anyị na-asụ perepere ndị na-eme bleaching ọ bụ na anụna na ndị ọcha si n'afrịka ka ha si according to eze ji otu a nke Ehe, ọ dị uche unu dịkwa ya. otu a nke ọ dị nwa na-agwa ọzọ. daalụ hinne Ọrịa ndala anyị. Da- daalụ hinne eze ji Ndewo. ee ọ maka mere gị Lekwe unu. ihe ọzọ m- m chọpụtara bụ na ọtụtụ ndị be anyị na-anụzi ụmụ nwanyị ndị ọcha ee na o- o nwe ọ na-enyere omenala anyị aka ọ na-enyekwa ahụ ma a sị bụ mkpughe maka na a sị na nkụ dị na mba na-eghere mba nri. Mm. Mm? a sị e mechazi gwa ụmụ nwaanyị ndị ọcha na e ji nkụ dị na mba na-eghere mba ee so na ihe m na-ekwu bụ na ị mago na otu o si wee dị ya dị ka m sị it's like nature ihe do na ihe ihe a ga-eme Mm. maka na mgbe ị bịara obodo Mm. ndị ụmụ nwaanyị anyị anọrọ ebe ahụ Mm. ị nọ nọ nọ nọte aka ị fụ onye ọ danaala gị na ya ihe ebidokwa with Ee, onye ma- ahụ ma- mana ị- ịnụ onye ọcha Mm. o nwere ka o si akwalite omenala anyị ọ na-akwalite maka na ndị nke chọrọ Mm. ime ka ndị afrịka ha chọ ime ha ya-emekiri ndị afrịka e nwere ndị m ma na na-ebeteghị aka ọkwa piti ezigbo aka ka di na nwunye mm. n'ebe ahụ anyị nọ maka na ha nwa wụ ndị ọcha ahụ ndị nke chọ ibi ka afrịka ọ bụkwa na ọ ha ncha mm. ndị nke chọ ibi ka afrịka ha ya-ebi pikerie ndị otu a isi ka ha si asa bụ otu a ndị igbo so ọ na-akwalite omenala igbo anyị onye nke m furu na-asụ igbo onye ọcha na-agba mbọ nwaanyị ọcha anyị ka nọ n'ozi ọma ọdịnala ebe nkụ dị na mba na-eghere mba nni Em, onye mụ na ya nọ n'ọgbọ bụ eze ji his majesty felix ikechukwu ọnụọra eze ji ndị igbo one of austria ụgbọelu of austria ọ sị ka ọ bịa nọnyelụ m ka anyị tinyekene ọnụ ihe metụtara em, omenala ndị igbo na mba ofesi ma ọ na-aga ọfụma ma ọ dị mma ọ ma ọ dị njọ anyị ga-emepe ekwentị ka unu tinye ọnụ maka na ikwu amaghị ibe ezi ya eze ndị be anyị na-echigasị mba ofesi ọ na-enyere anyị aka ndị be anyị na-ejebe anụ ụmụ nwaanyị ndị ọcha o nwe ka o si enye aka kwalite omenala igbo ka ọ na-adọghachi anyị azụ maka ihe anyị na-ekwukwanụ ihe a bụ ka o were dị mma anyị eje ịzụrụ ahịa ndị zodiak anyị chighata anyị wee mepee ekwentị anyị na-abịa Come on, let you move,